Bawazifumu lero ndabwera ndi nkhani nkhani yake yokhudzana ndi mnyamata wa ku South Africa amene wapha mnzake. Mnyamata ameneyu dzina lake ndi Funke. Funke amachokera ku Alexander mu dziko la South Africa. Mnyamatayu wapha mnzake chifukwa cha ndalama ndipo umu ndi mmene zilili. Mnyamata ameneyu akuti mkhukhu umene amakhalamo unalinso ndi neba. Zotsatira zake neba uja adalandira foni. yokhudzana ndi ndalama yokwana 20 imene munthu wina wake adamtumizira neba uja. Ndiye Funke nkuti mu nthawi imeneyi adali m'nyumba mwake ndipo china chilichonse chimene amakambirana neba uja ndi munthu uja amamva. Zotsatira zake Funke adapanga plan yofuna kumubera neba uja. Ndiye usiku wa tsiku limenelo adakwanitsadi adalowa m'nyumba mwa neba uja ndikum'bayabaya ndikutenga foni yake kutenganso kadi. ya ku banki ndikuthawa ndi akuti mu nthawi imene amathawa funke akuti anamuuza mnzake kuti agule simu kadi ya nyuwani komanso kafoni kakang'ono ka nyuwani atamugulira anabulika kumapita ndi maneba ano anayamba kudabwa chifukwa chakuti palumu paja pamaoneka kuti pali zii winayu sakuoneka funkenso sakuoneka ndi anayamba kudabwa zikhala bwanji zikhala bwanji ndi mnzake wa mnyamata amene waphedwayu anamuyendera ndi atafika kunyumba kuja adapeza kuti chitseko nchotseka ndi anayesera kugogoda gogoda koma munthuyu samatsegula zotsatira zake anakankha chitseko. chongolowa mnyumba anampeza mnzake uja zamoyo palibe kenako adakuwa anthu atabwera anambodabwa ah zikhala bwanji zikhala bwanji anayimbira apolisi apolisi anafika ndi apolisi atafika ano adayamba nopanga kafukufuku anafunsa neba ali kuti kufufuza funke funke sakuoneka funke wathawa ndi apolisi aja anali odabwa ah zukhala bwanji uyu waphedwa neba sakuoneka zukhala bwanji kenakono maso awo analunjika kwa funke chifukwa chakuti funke ndi amene akanatiuza mmene zinakhalira pakomo pano mwina anamva saundi mwina anaona china chake chachilendo adakatiuza komanso iyeyo sakuoneka ali kuti ndi adayamba kumsakasaka samaoneka foni yake simagwira ndi anthu aja anaganiziradi kuti mwina ndi funke amene wapanga zimenezi ndi ansakasaka funke mpaka na dzulo ndi dzulo funke adapezeka atatenga foni ya munthu uja komanso kadi ya ku banki ya munthu uja ili m'manja mwake akuti amafuna achotse password pa foni ija komanso kadi amafuna apange punch amasaka munthu amene amatha kupanga punch ndi cholinga choti agwiritse ntchito potenga ndalama mu akaunti mwa munthu uja zotsatira zake funke anamangidwa koma atamumangano apolisi analodabwa chifukwa chakuti kafoni kamene amagwiritsa ntchito funke kadali kakang'ono komanso simukadi yake idali anyuwani kenakono adambofufuza sim card imene ili muzina la ndani ndiye anapeza kuti sim card ija ili muzina la mnzake wa funke adamsakasaka mpaka na- anamgwiraso amaona ngati kuti iye uja analiso mu plani yokupha munthu uja nde atamugwira funke anankhula chilungamo kuti amene yuyu sizikumukhuza ndinangomutuma kuti akandigulire simukadi ndi pamene anamusiya iye ujaso anafotokoza kuti ineyo ndinangogula simukadi ndiye zotsatira zake funke wamangidwa ndiye ndabwera ndi nkhani imeneyi ndi cholinga choti anthu ena ake mutengere phunziro makamaka anthu amene mmakhala m'mikuku amene mmakhala m'mashaki china chilichonse chimene mmapanga mushaki ndikutha kudziwa kuti mukudziwa kuti aneba anu amamva koma akuluakulu ikakhala nkhani ya ndalama Yesetsani kukhala achinsinsi. Yesetsani.